Aleluya. Ambuye alemekezeke chifukwa cha nthawi yabwino imene Ambuye atipatsa pamene lero tikondwerera mega sunday tapatseni moni amene mwayandikana nawo ndipo mwawuze kuti lero ndi tsiku lawo haleluya lero pamene tikondwerera mega sunday imeneyi ambuye akufuna kuyankhula nafe pa uthenga umene ukhudze anthu ambiri ndipo ndifuna ndikupempheni kuti inuyo mumpemphe ambuye atsekule mtima wanu mulandire zimene zili zanu ndipo uthenga umene tiwerenga kuchoka mu uthenga wabwino wa buku la luka chapter 19

napyola pa Yeriko, ndipo taonani, mwamuna wotchedwa dzina lake Zakeyu, ndipo iye anali mkulu wa amisonkho nali wachuma, ndipo anafuna kuona Yesu ndiye uti, ndipo sanathe chifukwa cha khamulo. pakuti anali wamfupi msinkhu ndipo anathamanga natsogola nakwera mu mkuyu kukamuona iye pakuti anati apite njira yomweyi Verse 5. Ndipo mmene anadza pamalopo Yesu anakweza maso nati kwa iye, Zakeyu, fulumira nutsike, pakuti lero ndiyenera kukhala m'nyumba mwako. Ndipo anafulumira natsika namlandira iye wokondwera. Ndipo m'mene anachiona, anadandaula onse, nanena, Analowa amchereze munthu ali wochimwa. Ndipo Zakeyu anaimirira nati kwa Ambuye, taonani, Ambuye, gawo limodzi la zanga zonse zogawika pakati ndipasa osauka. Ndipo ngati ndalanda kanthu kwa munthu monyenga, ndibwezera kanayi. Vesi 9 Ndipo Yesu anati kwa iye, Lero chipulumutso chagwera nyumba iyi, popeza iyenso ndiye mwana wa Abrahamu. Pakuti mwana wa munthu anadza kufunafuna ndi kupulumusa chotayikacho tipemphere atate mu dzina la yesu khristu tikuthokozani chifukwa cha mawu amene tawerenga tikupemphera kuti inu mzimu woyera pitirizani kuchita zija mumachita nthawi zonse kwa wina aliyense pamene tikugawana mawuwa mu dzina la yesu khristu amen mutu wa uthenga ndi chipulumutso chagwera nyumba iyi chipulumutso chagwera nyumba iyi ambuye yesu anali pa ulendo wopita ku yerusalemu ndipo anali ndi khamu anali ndi gulu limene amayenda nalo ndipo ine ndikuona pali chiphokoso pali chikondwerero pamene ambuye yesu khristu ali pa ulendo wawo wopita ku yerusalemu ndipo tikumva kuti anali kudutsa mu mzinda wotchedwa yeriko ndipo chinthu china chake pamene amadusa mzinda umenewu wa yeriko chinachitika chodabwisa chimene chinapangisa kuti mpakana ambuye yesu khristu akayime komanso chimene chinapangisa olemba buku ili kuti mpakana chinthu chimenecho akachilembe chifukwa mawu awa timamva kuti ambuye yesu khristu anachita zinthu zambiri koma anangosankhulako zingapo zimene anazika m'buku ili ndipo ichi chimene chinachitika pa njira yopita ku yerusalemu pamene amadusa yeriko chinali chinthu chimenenso olemba mawu awa anachiona kuti chisaphonyedwe chifukwa choti chidzathandiza tsiku lina ngati lero kwa inu amene moyo wanu munataya chikhulupiriro kwa inu amene munakweza mbendera kwa inu amene mumangopita kuchalichi mwa chizolowezi kwa inu amene munafika kuti chikhristu changokhala basi popeza tinabadwira momwemo kwa inu amene phindu simukuliona lokhalira pa dziko lapansi kwa inu amene mwataya chikhulupiriro kwa inu amene chiyembekezo choti zinthu zanu zizasintha chinatha Mulungu anadziwa tsiku ngati lero la October 2022 mawu awa adzakhala anu ndipo mawu awa adzasintha nyengo yanu chifukwa tikunena kuti chipulumutso chagwera nyumba iyi chipulumutso chagwera nyumba iyi ndipo inu pamene muli nyumba iyi uthengawu ndi wanu baibulo likufotokoza kuti ali kuyenda anthu anangodabwa mkulu wina wodziwika bwino wotchuka wolemera wavumbuluka kutsogolo akukwera mumtengo ine mukhale ndi picture kuti mukuyenda pamdipiti wanu nde wina kutsogolo kungovumbuluka kikikiki simwana simnyamata munthu wachikulire komanso wodziwika bwino papapapapa ali mumtengo Abale anga okondeka, munthu amene anakwera mu mtengoyu anthu ambiri amamudziwa chifukwa choti anali mkulu wa misonkho. Anthu a misonkho anali odziwika chifukwa anali anthu amene amaoneka ngati ozunza anali anthu amene amatsalidwa chifukwa cha chikhalidwe chawo anali anthu oyipa anali anthu ochimwa pamaso pa anthu ndiye ndikukhulupirira kuti mkulu ameneyu zakeyu chifukwa baibulo lifotokoza kuti iye kukhumba kwake amafuna atamuona ambuye yesu khristu ndiye atamva phokoso ndikumvesera kuti adusa umu anaganiza kuti aa ndakhala ndikumva za munthu ameneyu koma sindikudziwa kuti mbuyo monsemu chinamulepheresa kuti akumane ndi ambuye yesu khristu ndi chani nkutheka mkulu ameneyu malinga ndi mmene analili ndi ntchito zake za misonkho amadziwa yekha kuti kwa mbuye yesu khristu sakamulola akam'bweza atsogoleri akam'bweza kuti "Ah, ah, ah, ah, ah, za misonkho kunayo pita uko ndipo ndikutha kuona kuti pamene amathamangira kutsogoloko anthu anamona kale mwamona shoti mwamona shoti timduduluzatu kunali mwina sipamalephera anthu ena amazitenga mu ngongole eh? kuti kumabili zangu izo mwezi bwana kusikumalephera ena opupuluma mwina atangomona mkulu anayamba kale kumuopseza kuchichizi kama kama ambuye afuna kudusa kama koma mkulu anakuti kakakakakakati mpaka mumtengo nkutheka mkulu ameneyu kufuna kwaona ambuye yesu khristu sanayambe apa anayamba kale koma anthu ndamene amam'bweza anthu ozungulira yesu anthu am- okhala naye pafupi yesu mwina ndamene amantchingira dziko lapansi kumakhala masystem amene amatha kukhala ndi malire iwe wekha umachita kuti umu kuti ulowe umu ukapeze awo system iyi amayendera ndi amayendetsa ndi awo ndiye ngati iwenso ukufuna kulowa mu system udzere mwawo ukapanda kudzera mwawo sulowa mu system

iwe kudikira kuti ati akuyankhe kuti akuitane ku interview zako apanga ayamba system amakudusena ubomba zako yeumakhala nayo komweko kudera lomwe osakuuza kuti ako anachoka anachoka kunyumba kwaikuli warendi anakamayikira angamai system kuli zinthu zina zoti munthu umafuna ndithu kuti komatu ine ndimafuna nditaphunzira ichi ndimafuna nditapeza ichi koma kuti ukachipeze system imene yazungulirayo iweyo usakwanisha munthu ndikumamva kuti komatu ine ndinayitanidwa mayitanidwe anga ndani ndimafuna ndithu ndi luso limene mulungu anandipasa ndithandize nalo kuyendesa ziko ili koma kuti ukalowe mu system zotchinga zimene ukomane nazo luso lakolo kumangokhala nalo nkuola nalo system ndiye vuto ndilakuti masystemwa sali kuchikunja kokha ndikutha kuona kuti anazungulira mbuye yesu khristu anali ndi system kuti wamisonkho usamulola wamisonkho kuno ayi asatesitauli ndiye kutheka zakeyo anayesesa mwina kutheka lesi kumene ndimaguva zangu yesu khristu ine ndine wamisonkho sindikukana misonkho yanga koma ndimafunisisa nditakumana ndi ambuye yesu anthu ayi sizamisonkho izi zatesa nthawi

chifukwa chakuti chimene tikufuna sichikutheka chimene tikupempha sichikutheka tapemphera sizikuyenda tayesa izi sizikuyenda tinafika pongokweza manja kuti i think chichitike chichitike ndiziyendera yobu yobuyonso kungomuwerenga mwamderadera kuti ndikuyendera yobu ndiye sitimadziwika kuti tikulowera kuti chifukwa chakuti tayesera njira zonse ndi chimene chimachitika nthawi zina osatiso kuti kapena mwina muli ndi vuto kapena ayi koma zimachitika ndithu kupita kopemphera limodzi wina kabwerako 2 hours inu 8 hours wa 2 hours yankho pa inuyo ambuye amakondera inu kusala kudya masiku atatu wina kusala 1 hour wa 1 hour yankho pa ndiye zimapereka maganizo kuti koma tipitirize kupemphera kapena tizikuonerera kuitanani kusogolo kuti lero aliyense mavuto ake lero ambuye akuwachosa bwerani kusogolo bwerani inu kukhala oyambirira kukaima pa nzere koma okalandira daliso amene anabwera komaliza ndiye zimapereka maganizo ambiri kuti kuti ineyo ndiye kuti ngakhalenso system yakumwamba yanditaya Kodi ineyo ndizingomva kuti Ambuye Yesu amachiritsa koma machiritso paina, kumangomva kuti Ambuye Yesu Kristu amadalitsa koma kumadalitso kumaonera uko osaonera pano? Ine ayi. Zakeyo adali munthu amene anali ndi mtima wofuna kuona Ambuye Yesu koma analibe mwayi akuti pa tsiku ili anachipanga chiganizo "Mm, ndiwaona ambuye yesu khristu koma mavuto analipo awiri one gulu anazoti gulu limkankha andi vuto lake ambuye yesu khristu poyenda ndi anthu sikuti amakwera pa pa ngalawa kapena pena pake kumaoneka kuti o ambuye ndi awo amayenda limodzi ndi anthu mwina ena anali atali waposa ambuye ndiye ambuye amakhala mchigulugulu momwe munawo achoncho ndiye zakeyu ndi mmene analili konse ano ambuye sindiwaona gulu lachulukatu msinkhu wangawu ndi waufupi ndipange bwanji ala mtengo mulungu inu mulungu ukakhala ndi mtima wofunitsitsa mulungu amapereka powolokera mulungu amapereka pokwerera sindikudziwa kuti mtengo unawo unangopezeka pamene zakeyu andi mtengo wake wokwereka Ndipo pali mitengo ina ya minga, koma panapezeka mtengo woti Zakeyu atha kukwera pa pa pa pa pa mmwamba chonchi. Nkutheka atsogoleri pamenepo anafuna kumzimbaitsa Yesu kuti aduze azagalitso amtangwanitse kuti Ambuye Yesu Khristu asang'ane mmwamba kuti ampitirire. koma ndikufuna ndikuuzeni amayi ndi abambo ndikufuna ndikuuzeni amayi ndi abambo no one can stop jesus ambuye yesu akachita chisankho chokufikirani inu ambuye yesu akachita chisankho kuti lero chipulumutso chagwera nyumba iyi palibe kumzimbaitsa palibe kusokoneza ambuye yesu khristu anapezeka kuti m'malo moti hmm, chomwe chikusangalatsa ndi ichi m'malo moti zakeyo aone ambuye yesu ambuye yesu yesu khristu anamuona zakeyo haleluya pamene mukusakasaka pamene mukusakasaka kuti ndifuna kuona nkhope ya mbuye yesu ambuye yesu ndamene akuoneni msanga chimene inuyo chikusoweka ndi stepe ya chikhulupiriro kuti ndikusakasaka yesu ndikufunafuna yesu ndikufuna ndikumane naye maso ndi maso sindikufuna wa malemba sindikufuna wongomva koma ndikufuna ndikumana naye heart to heart baibulo likufotokoza kuti ambuye yesu anamuona zakeyo akuti zakeyo kusaka yesu nthawi tsika fulumira haleluya you know

haleluya leroso ambuye yesu khristu akunena ndi inuyo mayi akunena ndi inuyo bambo amene mwakhala mukufuna kuonaona yesu mwakhala mukufuna kukumana naye osati ngati mpingo osati ngati mchigulugulu koma mwa inuyo iyeyo ndi inu kuti tsika fulumira zakeyu ndikutha kumuona sanachedwe ineyo maganizo anga pano sindikudziwa kuti anakwera mpaka na patali pa mtunda wanji maganizo anga chabe pongoganiza sanalembe m'baibulo koma pongoganiza kuti ambuye yesu khristu atangoti tsika fulumira

lero ndili ku nyumba kwako haleluya lero ndili ku nyumba kwako nkutheka amene anamzungulira yesu ena olo tsiku limodzi kunyumba kwawo sanafikeko ambuye yesu khristu phazi lawo sanapondeko koma lero uyu wamfupi wamisonkho Osati kuchita kupempha iyeyo, koma Ambuye Yesu Khristu mwa iwo wokha, kuchita chisankho kuti lero ndili kunyumba kwako. Ndiyeno sindikuziwa ndifuna muone apa Ambuye Yesu Khristu ulendo sanamalize kupita ku Yerusalemu komanso ali ndi gulu. Ndiyeno ndikukhulupira kuti gululi silinayitanidwe kwa zakeyo kuja silinayitanidwe chifukwa akuti Khristu atatengana ndi zakeyo uja ulendo kunyumba kwake onse baibulo likunena kuti onse osati atsogoleri okha koma onse anati "Ah, taonani akukhotaso kwa anthu kwa amisonkho ochimwa ife tikhalepo tizidikira akacheza ndi ochimwa kunali kugwira mutu koma ambuye ndithu kuima zakeyo taonani akukacheza ndi munthu wochimwa wodetsedwa osalongosoka wambiri zoyipa akacheza naye amene inuyo nkutheka muli ndi mbiri zoyipa inuyo nkutheka mmatchedwa odetsedwa inuyo nkutheka akuti ndinu oyipa inuyo nkutheka akuti ndinu amwano chifukwa chake sakusamalani chifukwa chake alibe nanu ntchito koma ambuye yesu khristu lero akutembenuza zinthu akutembenuza zinthu akuwasiya anthu amene amazinena kuti ndi abwino yesu khristu akusiya gulu limene limadziganiza kuti ndi labwino akutembenuka kupita kwa munthu mmodzi amene ali woyipa mawu a mulungu akunena kuti ndani mwa inu amene nkhosa yake mwa nkhosa 100 ikasowa imodzi sasiya nkhosa 99 nakasakasaka imodzi yotayika ambuye yesu khristu akukhota ulendo wake wa kunyumba kwa zakeyo sindikudziwa kaya zakeyo anali ndi banja kaya sindikudziwa koma ndikukhulupirira kuti baibulo likufotokoza kuti zakeyo anadzadza ndi chimwemwe olo kumang'ung'uza anthu kumang'ung'uza koma ambuye yesu anakhota nyumba ya zakeyo asiyeni ang'ung'uze asiyeni apange koma yesu akukhota kunyumba kwanu inu amene mmaoneka ngati simuli woyenerera inu amene mmaoneka ngati kuti mulibe ntchito yesu khristu akhota nyumba yanu atakhota ku nyumba ya zakeyo inu yesu khristu baibulo ku yohane limanena kuti iyeyo ndiye mawu hmm? mawu amene anasandulika thupi ku yohane chapter 1 uja ndi ambuye yesu khristu atangofika m'nyumba ya zakeyo baibulo likunena kuti zakeyo osauzidwa anayamba kale kulapa anangoyambiratu kuulula machimo ake ambuye lero katundu wangayu half nimudulatu ndine wakuba nimabera anthu ine nali wakuba sanafune kuzikogolesa kuzichekenera kuti eh, ine ninabera eh, abapo ninamizira eh, ah, amati ndini wakubadi ndipo ndaba koma ndibweza kanayi amene nda- nabera chimozi ndimpasa times four haleluya mphamvu ya yesu khristu ikafika palibe kuchizimbayitsa ikafika chinthu chonse chimabwera poyera ikafika zipingupingu zina zonse zimakhala zili m'mwamba zakeyo sakanachitira mwina koma kulapa anthu ena aja mwina amaziwonesa ngati woyera aja mkutheka munali mbava momwemo munali mbava momwemo koma mwina samafuna kulapa zakeyo wafunika kupereka kulapa kulandira mbuye yesu ambuye yesu khristu akunena kuti muganize mmene amachoka kuja akuti lero ndiri kunyumba kwako koma tsopano wafika m'nyumba mbuye yesu khristu akuti chipulumutso chagwera nyumbayi haleluya chipulumutso ngati akuti chipulumutso chagwera nyumba iyi ndiye kuti kaya usiku umene kunali mfiti imene imaganiza kuti ikatumize kazizi kaziziyo athera kunja kaya kunali mfiti imene imaganiza kuti ikatumize matenda matenda asakafika kaya kunali minyama yochoka ku mitundu minyama ya ku mitundu isakafika chifukwa chipulumutso chagwera nyumbayi chipulumutso chagwera nyumbayi ndiye ambuye yesu khristu ndifuna mupaone bwino pamenepa uyu zakeyo anthu amati wamsonkho anthu amati wochimwa apita kukacheza ni munthu wochimwa koma ambuye yesu khristu akuti chipulumutso chafika nyumba iyi chifukwa iyeyunso ndi mwana wa abrahamu gulu likuti wochimwa ambuye yesu akuti mwana wa abrahamu gulu likuti wochimwa ambuye yesu akuti mwana wa abrahamu mmene ambuye yesu khristu amakuonerani inu si mmene anthu amakuonerani si mmene dziko lapansi limakuonerani vuto ndi lakuti anthu mmene amakuonerani anthu mmene amakutchulirani inu munachilandira ndi kuvala zimene dziko limanena ndi kuvala zomwe anthu amakunenani ndi kumayenda inuyo ngati amakuonani ngati wopepera masitepe ano anasintha munayamba kumayenda mopepera pepera pepera pepera chifukwa choti anthu akuti inu wopepera koma mmene amakuonani ambuye yesu khristu si mmenemo ambuye yesu khristu akuti uyu ndi mwana wa abrahamu mwana wa abrahamu ndikutha kuona ine kuti zakeyu ndi kufupika kwakeko ngati amayenda monyenjera atamva kuti mwana wa abrahamu kunali kunjuta bambo kuyenda kuti "Hey, mbumba ya abrahamu ana abrahamu akuti munthu amene mukuganiza kuti ndi wochimwayo ndi mwana wa abrahamu zikutanthauza chani zikutanthauza chani agalatiya 3 verse 29 akunena kuti inuyo ngati muli a khristu muli mbewu ya abrahamu monga mwalonjezano ndinu ana a lonjezano ndinu ana a promise mulungu anapereka promise mulungu anayika lonjezano limene mulungu amene samanama adzalikwaniritsa kaya dzulo sinakwaniritsidwe lero likwanitsidwa kaya si- dzulo dzana sinakwaniritsidwe koma lero likwanitsidwa chifukwa promise baibulo linena kuti mwa iyeyo ndiye ndi ndani ndi zonse ndi inde komanso ameni mwana wa abrahamu chimene mulungu amayang'ana pa inu chifukwa cha lonjezo limene anayika pa moyo wanu ndi zinthu zikhoza kukhala kuti pa moyo wanu zikuoneka ngati zikuyenda mosemphana ndi mmene mumaganizira ngati mwana wa mulungu Koma zindikirani kuti Mulungu sanayiwale lonjezano limene ali nalo pa inuyo. Ambuye Yesu Kristu sangataye moyo wawo pa mtanda paja, sangataye kukhesa magazi ndi kungokusiyani inuyo. Misozi imene mwakhala mukulira idzakwana nthawi imene Ambuye Yesu Kristu adzayipukuta. chitonzo chimene mwakhala mukulandira idzakwana nthawi imene mudzavala ulemerero wake kunyozedwa kumene mwakhala mukunyozedwa idzakwana nthawi imene ulemerero wa mulungu udzakhala pa moyo wanu chifukwa inunso muli mwana wa abrahamu ndipo chipulumutso chagwera nyumba iyi chipulumutso chagwera nyumba iyi ambuye yesu khristu malinga ndi mawu a a hebrews chapter 13 verse 8 akuti ambuye yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi ku nthawi zonse ambuye yesu khristu ali yemweyo dzulo lero ndi ku nthawi zonse zomwe anachita kwa zakeyu lero pamene tikukondwera mega service pamene tikukondwera chikondwerero chachikulu ichi leronso achotsa manyazi anu chifukwa chipulumutso chafika nyumba iyi ndipo ambuye yesu khristu akamati chipulumutso chafika nyumba iyi akuyang'ana inuyo ngati nyumba ya mulungu akuyang'ana inuyo ngati kachisi wa mulungu akuyang'ana banja lanu akuyang'ana moyo wanu akudziwa kusalidwa kumene mwasalidwa akudziwa masystem akukanani akudziwa kuti munafika pothodwa koma ambuye yesu khristu mwamuna wa mtanda lero akulankhula chipulumutso chagwera nyumbayi chipulumutso chagwera nyumbayi chimene ndifuna ndikupempheni apo abale anga okondeka zinthu zikafika kuti mwayesa ichi mwayesa ichi mwayesa ichi mwayesa ichi sizikutheka kwerani mumtengo zakeyu china chilichonse chitakanika anakwera mumtengo kaya inu kukwera mumtengo kutanthauza chani koma kukutanthauza kuchita chinthu chimene simumachita chifukwa mwasweka mtima pamafika kupsa mtima kwina kwake kumene kumapereka mphamvu zimene sizimakhalako usanapse mtima munthu amene sanapse mtima sakhala ndi mphamvu munthu samapanga ndewa asanapse mtima ngoti

ambuye mudutsa liti mudutsa liti awa si mawu anu munalemba si inu munalonjeza si inu mpaka nambeza ndija chikani chikani zitakona ni mafera chikani lero ndi kunyumba kwanu pamene mukubwerera tsiku la lero inu amene mudagiva chipulumutso chafika nyumba yanu chipulumutso chafika banja lanu lonse ndipo ambuye akuyendereni mwapaderadera kusintha nyengo zanu kuti pamene tikufika kumapeto a chaka chino inu mudzaperekera umboni tsiku lina ambuye akudaliseni pamene mukupita ndi chipulumutso cha yesu khristu amen